ndeewo na-esonyere anyị na ETV Channel 50 Enugu taa bụ ụka orie ma bụrụ abalị iri na isii nke ọnwa nke isii afọ a bụ 2024 sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a x ị ga-enweta anyị na enugu esbs na instagram enugu esbs na Facebook ESBS Enugu ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube anyị nke bụ at ESBS Enugu 042 abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze isi akụkọ gọvanọ Mbah sonyere ndị Muslim n'emume Eid-el-Kabir n'Enugu onyeisiala Bola Tinubu sonyekwara ndị Muslim na mmemme Eid-el-Kabir na Lagos steeti ndị mba Malawi nyere onyinye nkwanye ugwu maka osote onye isi ala ha nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu akụkọ n'uju gọvanọ enugu steeti bụ dọkịta peter mbah sonyere ndị ụka islam nke enugu na mmemme ummah n'ala anyị niile maka eid-el-kabir nke afọ a na-akpọ oku ịhụnanya udo ịdị n'otu na àjà n'etiti ndị ala anyị iji mee ka ala anyị na-aga n'ihu gọvanọ mbah bụ onye gosiri nke a n'ozi ya nye ndị ụka muslim kwusiri ike gbasara iji igwebuike na àjà tinyere uchu merie ihe ịma aka nke akụnụba ala anyị ma wulite ala anyị nke ọma ọ gbakwara ha ume itinye onyinye àjà udo na ịdị n'otu tinyere irube isi n'iwu chineke nke emume a nọchitere anya ya o kwere nkwa ịdị uchu na mwulite Enugu steeti nke onye ọbụla ga-enwe ohere ime nke ọma n'agbanyeghị ngalaba maọbụ ebe onye si bịa mmemme eid-el-kabir bụ abalị iri nke ọnwa haji nke nke dhul-hijjah nke kalenda ndị okpukperechi islam ka a na-eme ya n'ụwa niile ndị ụka muslim n'enugwu so ndị otu ha na mba ụwa niile eme ekpere eid-el-adha nke pụtara mmemme ịchụ àjà n'ụlọ ụka ha nke dị n'ụwanị enugwu nke a bụ emume ncheta nrube isi na njikere abraham dị iji nye nwa ya iji nwa ya chụọ àjà nye chukwu dịka nwa atụrụ onye isi ha n'enugwu bụ sheikh said zulkarnain onye duru ha n'ekpere ahụ gburu ya bụ nwa atụrụ ka ọ na-agwa ndị ụka okwu o kwuru ihe emume ahụ na-egosi dịka ọ gbadoro ụkwụ n'irubere Chineke na gọọmenti isi kwugharịa mkpa ikpe ziri ezi ibikọ ọnụ na ndị ụka inwere ibe ha ndidi dị nke bụ ozi mmemme ahụ n'onwe ya kpọmkwem ihe kacha pụta ihe na mmemme ahụ bụ ogbugbu nwa atụrụ ahụ nke chief imam gburu onye isi ala bola tinubu soro ndị ụka muslim merube mmemme eid-el-kabir na dodan barracks na ikoyi nke lagos steeti n'ozi ya ọ gbara ndị ala anyị ume iche echiche banyere ihe kacha mkpa n'emume eid-el-kabir nke bụ mpụtara na ihe ngosi siri ike maka ala anyị N'otu aka ahụ ndị gọvanọ ala anyị kelekwara ụmụ amaala ka ha na-emerube mmemme ahụ nke a hụtara dịka mmemme aja site n'iso ụzọ Islam ụlọọrụ ndị uwe ojii nke Kano steeti gosiri afọ ojuju ya n'iji udo mee mmemme ekpere Eid-el-Kabir na steeti ahụ kọmishọna ha bụ maazị hussaini gumel gwara ndị nta akụkọ na obi jupụtara ya n'aṅụrị maka ndị bi na kano n'udo gumel kelere ndị bi ebi ka ha siri jikwaa onwe ha nke ọma n'ebe ekpere dị iche iche na steeti ahụ egwu jibu ha maka nsogbu nwere ike ịdapụta maka okwu ka gọọmenti steeti siri wepụ emir ise ma weghachitekwazi sanusi lamido sanusi iji kposa nsogbu nwere ike ịdapụta n'aka ndị nkwado ndị ahụ gumel maburu ọkwa na ndị ahụ niile ga-ekpe ekpere ha n'ebe dịgasị iche iche bayero gaa na mọski nke nasarawa sanusi agaa na nke na nke sheikh tijani ndị a na-enyo enyo dịka ndị ọlụọla egbuola mmadụ isii ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo dị n'okpuru ọchịchị gwadabawa nke sokoto steeti akụkọ kọrọ na ha rutere obodo tudun doki mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere mbụ nke isi ụtụtụ n'ụbọchị sallah onye mmekọrịta ndị uwe ojii na ọhaneze dị n'aka bụ ahmed rufai kwenyere na ya bụ mwakpo o kwuru na e nwetara otu ozu mmadụ isii ebe ndị uwe ojii ka ga-ekwu maka ndị a tọrọ atọrọ iji mee ndị ntorobịa ndị dị mkpa ma dabere n'onwe ha nwunye aka na-achị Enugu steeti bụ Oriakụ Nkechinyere Mba na njikọ aka ya na otu mmepe ga-adịgide na ụlọ ọrụ ya amalitela ọzụzụ ụmụ nwaanyị karịrị iri ise iji akpụkpọ arụpụta ihe n'okpuru ọchịchị ndịda Enugu ka a ga-anọ n'ụlọ ọrụ ya zụọ ha otu ọnwa gbasara ịrụ akpa ịrụ akpụkpọ ụkwụ na ọrụ akpụkpọ ndị ọzọ ka a na-agwa ndị so na ya okwu oriakụ nkechinyere mba nyere ha ndụmọdụ iji ọzụzụ ahụ kpọrọ ihe dịka ha nwere ike isi n'ọrụ aka ahụ nweta nnukwu ihe ga-enyere ha aka ma ha mụta ya nke ọma imirikiti ndị mba malawi na-esonye na ekele nkwanye ugwu osote onye isi ala saulos chilima nke nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu n'izu gara aga maazị chilima gbara afọ iri ise na otu ka a hụtara dịka ọzọ ndụ na ndọrọndọrọ ọchịchị mba malawi e ji ikwu okwu nke ọma na ọdịmma ya na ndị ntorobịa karịrị ọkara ọnụọgụgụ mba Malawi mara nwa amadi ahụ onye ọma na-ege ntị na mmechi gere ntị n'isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ ọzọ gọvanọ Enugu steeti bụ dọkịta Peter Mba sonyere ndị ụka Muslim nke Enugu na mmemme Ummah na ala anyị niile maka Eid-el-Kabir nke afọ a na-akpọ oku ịhụnanya udo ịdị n'otu na aja n'etiti ndị ala anyị iji mee ka ala anyị na-aga n'ihu onye isi ala Bola Tinubu soro ndị ụka Muslim merube mmemme Eid-el-Kabir na Dodan Barracks na Ikeja nke Lagos steeti imirikiti ndị mba malawi na-esonye na ekele nkwanye ugwu osote onye isi ala saulos chilima nke nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu onye ọma na-esonyere anyị chetakwa ka i sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi soshal midia anyị ndị a x ị ga-enweta anyị na at enugu esbs n'instagram enugu esbs Facebook esbs enugu ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube nke anyị nọ na ya na at esbs enugu 042 ọ bụ n'ebe a ka anyị na-apịachi akwụkwọ maka akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a dịka Ogechukwu Eze na ndị nyere ya aka si hazie n'asụsụ Bekee abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze daalụ nke ọma na ịnọnyere anyị